Salam tout le monde, bienvenue Football Baro kɛnɛ kan ni mɔgɔ kura de kana ɲɛna k'i abonné kana ɲɛna ka n ka video ninnu like ka partager c'est parti Cristiano Ronaldo CR7 n'ale bɛ jouer Al Nassr la Arab Saudi fanfɛla la donc u tun bɛ Ligue des Champions asiatique la a kɛra a ko kɛra dabaliban ye yen supportɛriw donc déplacéra ka taa CR7 lajɛ a bɛ hôtel mun na et puis a tun bɛ bisi mun na supportɛriw bolila ka tugu a kan fo Cristiano Ronaldo bɛ bɔ dugu in kɔnɔ donc o waati na caman y'a jira k'a fɔ ko CR7 nin ye k'a ka di mɔgɔ ye ko joueur min don donc a bɛ ni minɛn kɔnɔna la donc nin waati na supporter ye supporter y'a jira k'a fɔ ko CR7 ko olu ɲɛ dalen don ale kan donc k'a bɛ fɛn camanba de lase olu ma ko a bɛ nisɔndiya ani son minnu lase olu ma ko olu da tɛ se k'a fɔ a dan donc k'o de y'a to olu taara olu y'a mɛn k'a fɔ ko CR7 k'a bɛ hôtel min na donc k'u ɲɛsin hôtel ma ko et puis u y'a mɛn k'a fɔ k'a bɛ bisi min fana kɔnɔ k'u bolila ka taa yen pour que k'u ka nisɔndiya an'u ka kanu yira CR7 la donc CR7 yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ko in diyara a ye et puis ko in bonyana a ma kosɛbɛ Jennifer Hermoso, Espagne, joueuse dɔ don, donc minnu ye Coupe du Monde ta ka di Espagne équipe féminin ma donc ale b'o mɔgɔ ninnu na Kɔsa in na donc Espagne ye selection dɔ kɛ donc u kan ka match fila ta n'o ye Suisse ani Suède ye donc a tɔgɔ tɛ lisi ninnu na donc u ka entraîneur ye a y'a yira k'a fɔ k'u m'a tɔgɔ don lisi na k'a sabu kɛ tugu k'u b'a fɛ ka dennin protéger ko dɔw ma donc dennin yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko k'ale ma foyi de faamuya k'u b'a fɛ k'ale protéger mun de la donc k'u m'a tɔgɔ don lisi la dɛ k'a sabu kɛ k'u ni président kɔrɔ k'u bɛɛ da bɛ filen kelen na k'o de y'a to u m'ale tɔgɔ don lisi na k'a fɔ k'a fɔ k'u b'ale protéger ko kuma in tɛ tiɲɛ ye k'o ye nkalon de ye Neymar Junior International Brésilien nin waati na n'a bɛ jouer Arab Saudi Pro League la kunu tun bɛ k'a ka Ligue des Champions match dɔ ta n'o ye Ligue des Champions saoudien ye donc o y'a jira k'a fɔ ko Neymar k'a ma deli ka match kolon ɲɔgɔn kɛ ka tɛmɛ kunu match ɲɔgɔn kɔ ko cent ballons a y'o de toucher k'a ye trente-quatre ballons k'a y'o pɛridi dɔnko o b'a yira k'a fɔ ko kunun ko Neymar ka maci ma ɲa epi ko u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ rouge fana merite kɔmɛ arbitre ye jaune d'a ma k'a sabu kɛ ko joueur dɔ pina a ye balon kɛ ka joueur dɔ bon k'o tun ye rouge de ko n'a tun y'a kɛ Europe kɔnɔna la dɔnko ko balontan sariya la k'o ye rouge de kɔmi u ye jaune de d'a ma dɔnko kunu an bɛ se k'a fɔ Neymar junior kɔni ye dɔnko a ka maci ma ɲa a bolo kosɛbɛ kunu dɔnko Neymar junior